Níl Craobh Mhionúir Uladh buaite ag an gCabhán ó 2011. Ina gcoinne i gcluiche ceannais peile mhionúir Uladh Electric Ireland na bliana seo bhí foireann láidir ó Thír Eoghain. Cé acu foireann a ardódh Corn an Athair Uí Mhuirí i mbliana. Bhí Cárthach Bán Breathnach agus Mark Harte i bPáirc Brewster don cheann seo. Maidir le Tír Eoghain agus iad ag imirt cineál in aghaidh na gaoithe cé go bhfuil sé ag teacht cineál traspháirce sa chúinne anseo. Sílim go bhfeicfidh muid cuid mhór ag dul tríd na lámha anseo. Níl aon rogha acu beidh sin déanta agus an chéad scór faighte. Tá sí sin imithe thar an trasnán, an scór, James Mulgrew. Cé nach bhfuil scór faighte acu, b'fhéidir go mbeidh sé tábhachtach an tseilbh a choinneáilt má tá siad in ann a gcic amach féin a bhuachaint. Agus botún déanta acu agus an pheil faighte ar ais ag Tír Eoghain, dainséar ag baint leis seo, Garrity ag gearradh isteach tá sé leath tite ach tá siad in ann ceann a chur thar an trasnán. Tá mé cinnte go raibh sin cleachtaithe acu i rith na seachtaine. John Donoghue a ghnóthaigh an briseadh sin sula bhfuair siad an cic saor. Amach fhad le Brady. Chuimhnigh sé b'fhéidir tabhairt faoin scór dúbailte sin, Tá sé taobh istigh ach bhfuil sé in ann ceann a aimsiú? Bhuel ní gá dhúinn ach éisteacht leis an slua, an ceann sin thar an trasnán ag Jake Brady, cúilín gleoite. Thóg siad an lántosach Eoin Long. Garrity, ceann deas. Agus ag cúnaigh ar an spás a chruthú. Bhfuil siad in ann seans a chruthú? Tá! Agus é sin faighte ag Colton ina dhara iarracht. Bhí mí-ádh b'fhéidir le Cian McDonald nár choinnigh sé greim ar an gceann sin. Seisean a thug faoin pointe níos túisce agus tá mí-ádh leo nár éirigh leo b'fhéidir cúl a aimsiú. B'fhéidir go bhfuil seans an taobh sin anois ag Cathal Smith. Smith, bhí sé ag cuimhneamh ar thabhairt faoi. Fágann sé fhad le Donohue. Agus má tá sí sin ann, sin scór Laoi. Ó, ceapaim go raibh sé taobh amuigh John Donohue. Tá sé, brat oráiste.
Bratach athraithe ansin, a Chárthaigh, go horáiste agus fan go bhfeicim, yeah, díreach lasmuigh den stua ansin agus scór mór.
Tiúrfaidh sé faoi má tá seans aige. B'fhéidir am anois ag an gCabhán a bheith socraí agus tomhaiste ach an pheil caillte acu. An t-ádh leo í a fháil ar ais mar tá an cúl báire an taobh eile den pháirc chomh maith. Graham agus an ceann seo ag taisteal agus tá sí ag taisteal thar an trasnán, Graham. Tá Tír Eoghain níos foighní anois ar an liathróid agus b'fhéidir ag iarraidh scór amháin eile a fháil roimh leath am anseo.
Mulgrew leis an seilbh. Sé Gearailt sa tóir. Tá déanta go maith aige fós ag imeacht do Mulgrew. Le ciumhais na bróige ach an ceann sin curtha thairis an trasnán. Agus uaireantaí sin a theastaíonns mar duine a dhul isteach, fear láidir, luas faoi agus an modh díreach. Tá luas faoin ionsaí seo agus tá spás acu. Faighte ag Donoghue. Fear taobh istigh. Sin é Reilly. Titeann Reilly. Tá Quigley taobh istigh. Faighte ag Quigley. Ó, tá sí sin istigh sa gcúl! Nathan Quigley, bhuail sé fear Thír Eoghain ach bhuail sé an eangach chomh maith. Ach sin scór mór ón Chabhán arís. Tháinig sé ón frithionsaí sin agus an pas isteach. Shíl muid go raibh an deis caillte díreach anseo. B'fhéidir cic saor tuillte aige. Rinn James Daly iarracht blocáil a chur isteach ach shleamhnaigh sé isteach agus chríochnaigh sé isteach san eangach.
Ba bhreá leo críochnú le scór ach blocáil iontach déanta agus anois aistriú seilbhe Joel Kerr thiar ina leath féin ach b'fhéidir go bhfeilfeadh sé seo Tír Eoghain agus iad in ann a ghoil tríd na lámha. Kerr ag imeacht leis. Fós ag imeacht tá Kerr. Tá sé ag cuartú scór. Tá sé ag imeacht an-an-fhada. Agus dummy beag eile, scór iontach a bheadh anseo má éiríonn leis. Fós ag imeacht leis, tá seans anseo ag Tír Eoghain agus tá siad théis cúl a fháil ach Joel Kerr fuair sé an ball le liathróid ó thaobh amháin, críochnaithe ag Farley ach Joel Kerr fuair sé an liathróid ar ais ar imeall an stua féin. Bhuel beidh ainm sa pháipéar amárach, Cathal Farley a d'aimsigh an cúl ach fan go bhfeicfidh tú an blocáil seo, dochreidte ar fad, pioctha suas ag Joel Kerr agus rith sé ó thaobh amháin den pháirc go dtí an taobh eile,
Agus Aodhán Quinn, easpa spáis istigh ansin do Thír Eoghain agus cúpla coiscéim tógtha ach tá an coiscéim faighte ag Kerr, Kerr sa gcúl! Sin é an réalt, sin é an eochair. Bhuel, sin é go díreach agus díreach i ndiaidh an Cabhán an cúl báire a athrú, an chéad rud le déanamh aige ná an liathróid a phiocadh amach as a líontán fhéin ach arís, Fear uimhir a trí déag anseo, an haon a dó, faigheann sé ar ais é, tiontaíonn sé amach agus an-chríoch ar fad díreach isteach sa líontán. Cé go bhfuil chúig phointe idir na foirne, Mark, thar an seasca nóiméad, ní raibh an méid sin eatarthu. Sea, is dóigh go mbeidh díomá orthu luath sa chéad leath gur cinéal gur ghlac siad céim siar agus gur léirigh siad barraíocht measa do Thír Eoghain ansin laoch na himeartha arís, Joel Kerr le scór iontach eile. Ar fheabhas ar fad.
Má tá sé leath chomh maith ag sacar is atá sé i gcúrsaí peile.
Tá réalt faighte ag West Ham. Ach bua ag Tír Eoghain agus tuillte go maith acu thar uair a chloig anseo. Yeah, an séú ceann is fiche gnóite acu agus sin an réalt, sin an fear a rinne an difríocht, Joel Kerr ar fheabhas ar fad agus an bua slachtmhar faoi dheireadh ag Tír Eoghain.
Delighted, you know there was stages in the second half there, you know you thought our misses were going to come back and haunt us, we'll have to definitely look at shooting efficiency but,